chukwu na-eme mma le ha sị gị na o mekwala anyị ọzọ e chụwa ntị gị nụrụ ihe m na-ekwu ha sị gị na o mekwala anyị mma e a chukwu na-eme mma le aha chukwu okike abịama e ọ bụ ya bụ chukwu na-agba ama e ha sị gị na o mewokwa anyị mma e a chukwu na-eme mma le

Hmm? Jehova nke usuu niile nke ndị agha na-asị the mighty one in battle Jehova Israel Jehova Biafra ọdụmegwu Juda nwanne otu onye agụ na-eche mba ọtọrọ ihe a maara akpụ n'ike Jizọs Kraịst of Nazareth the only begotten son of the Father hey Jehova dịkwa ebube. Ka m were na-ajụ Jehova ajụjụ wee na-asị ya, Kee ihe i ji na-asị every day by day that Biafra is free? Ya sị mụ na m gee ntị. Nwa m gee ntị very well. You don't know. Na ya ziri nna nna anyị ha ozi sị ha na ha lee anya na Biafra na our country ga-anọrọ onwe ya. na mgbe ha nọ na-eme ihe Nigeria ya gbaara ha ama gbasiere ha ike sị ha na ha gakwala ebe ahụ sị na ha na-ewe ọchịchị na ha gakwala ebe ahụ sị na ha na-ewere oche ebe ahụ mana ha anụghị ha aghọtaghị ihe a na-ekwu chaa Jehova Israel ị ma na ihe a mere Biafra anọrọ na-awọndagharị for more than 40 years is like ịnọ na slavery ya bụrụ ahụhụ n'ihi egeghị instruction nke Chukwu kedu onye ha nọ na-eche ka ọ bịa gwa ha okwu ka ọ gịnị Na Chukwu nọ na-agwa ha okwu direct. Chukwu Okike Abịama, Jehova Israel, Jehova Biafra nọ na-ekpughere ha direct. Ma ha egeghị ntị. Ya emee ha anọrọ n'ahụhụ, na-awọndagharị ara. Chai! Igbo tachaa ahụhụ. Ahụhụ niile a.

Jehova Biafra, Jehova Biafra, Jehova Biafra, Jehova Biafra, Jehova Biafra, Jehova Biafra, Jehova Biafra, ọdụmegwu Juda, ọdụmegwu Juda, ọdụmegwu Juda, ọdụmegwu Juda, ọdụmegwu Juda, ọdụmegwu Juda, ọdụmegwu Juda, ọdụmegwu Juda, chi na-atọ ndị ya n'agbụ Chukwu Okike Abịama Pụrụ Ime Ihe Niile, Jesus Christ of Nazareth, onye nwụrụ ọnwụ n'ihi mmehie anyị, ọ sị na atọwo Biafra n'agbụ. Ebe ọbụla ha nọ, na ahụhụ ahụ ị hụrụ mmegbu ahụ ma ahụhụ ahụ ma ihe niile ahụ nne na ihe ahụ abụkwa ha ordinary do na ọ kwa because na nna nna anyị ha egeghị ntị ihe ya gwara ha na egeghị ntị ihe ya gwara ha but today na ya na-agwa anyị if you like it take it if you don't like it leave it whether they like it or not that Biafra is free and is a country of its own ọ na-ekwusi ya ike and any country

Biafrans are the Israelites. They are the Israel. They are the Israel. Whether ma ị ghọtara ya ma ị ghọta ya, o kwuru ya clear today ka ọ baa unu na ntị. Ya ewere na-ekwu okwu na-asị na ya na-agba ndị soja anyị ume. na ị hụrụ ka ya si duo David ije o defeatie Goliath ka ya na-agba ndị soja anyị ume mgbe ọbụla ndị soja anyị na-aga ihe ọbụla dị mkpa ha echefula ịkpọku Chineke ha cheta Chineke ahụ nke duru David ya wee defeatie Goliath and na ha hapụkwala ikwe Egwu ike ha, igwe bụ ike, igwe bụ ike, igwe bụ ike. Mgbe ọbụla ha na-ebido ịga ebe ọbụla, na ihe ha ga na-eti wụ Jehova Izrel, Jehova Biafra. All hail Jehovah Israel. All hail Jehovah Biafra. All hail Jehovah Israel. All hail Jehovah Biafra. Jehovah Israel, Jehovah Biafra. Jehovah Israel, Jehovah Biafra. Na ha echezọkwala ya. And na ihe ọzọ ya na-agwa ha bụ adịghị agba aka aja ka ọnụ kwadonụ ọfụma kwadonụ ọfụma kwadonụ ọfụma makenụ sure na ngwa agha niile zuru oke before a na-eme announcement but na ya agwala ma ndị president nọ n'ụwa niile ma country nọ n'ụwa niile Nobody should be against the coming of Biafra. Na ya ga-emekwe ihe o. Na ya ga-emekwe ihe o. Otu aha Izrel si nọrọ onwe ya ebe aha a na-akpọ Izrel taa na ọ wụ otu Biafra ga-esi anọrọ onwe ha ma ekwere ya ma ekwe ya site na the power of God na ọ wụ otu Biafra ga-esi anọrọ onwe ha. na ihe ha na-agwa ha wụ na a ga-ebuildcha the land of Biafra arụcha ya na nwa Biafra ọwụla na ebe ọ nọ nke ọwụla nọ na mba na ụlọ ga na-agụ ya agụụ ịlọta ka ya na-agwa unu ma ndị nsi ma ihe niile ma ihe ọjọọ niile a ga-ewezuga n'ala Biafra they will only worship Jehovah Israel ọ bụ chi ha ga-efe ofufe then ihe ọzọ ọ na-ekwu okwu ya wụ maka ndị na-amaghị ihe wụ ịgọ ọfọ ịgọ ọfọ dịkwa chukwu mkpa o ọ sị ịgọ ọfọ ịgọ ọfọ ọma ihe ahụ nna nna unu na-eme ịgọ ọfọ ọma akụ ruo ụlọ onye gaa ya lọta Ogologo ndụ ahụ isi ike na ọdịmma. Onye erela nwanne ya, onye emegbula ibe ya. Onye ọbụla ke ga-efukwa imegbu nwanne ya ma ọ bụ ire ibe ya, Chukwu Okike Abiama achụwadịla ya. Ọ wụdị ihe a na-akọwara unu. ọ wụdị ihe a na-akọwara unu chineke nna gọzie maazị nnamdi kanu gọziekwe maazị simon ekpa gọzie ndị niile na-agba mbọ team medias na-agba mbọ na-epreach the gospel of coming of biafra gọzie ndị soja anyị ebe ọwụla ha nọ may the lord protect them protect the people of biafra protect the people around the world ọ sị na a ga-agọ ọfọ ọma ihu na otu a mụọ maazị Nnamdi Kanu dị ụbọchị unu ga-anọ na town hall agọ ọfọ ọma and ọfọ ọma ha na-agọ ọ wụ na enweghị onye ga-emegbu ibe ya enweghị onye ga-emegbu ibe ya ndị nshi a, ndị nshi ndị nshi ndị nshi no more nshi no more nshi chukwu okike abiama sị na ya nọ live and direct ya nọ live and direct ya nọ live and direct na ọ wụ chukwu ka anyị ga-efe jehova israel chukwu a nke pụrụ ime ihe niile maka ndị sị na chukwu adịghị ị kpọọ chukwu a ọ na-aza ma chetakwa ọ sị onye ọbụla kwụwa aka ya ọtọ dowe aka gị ụcha kwụwa aka gị ọtọ dowe aka gị ụcha but echefula ijikere na ngwa agha gị the armor of God ikpechagodu n'ekpere gị echere ngwa agha gị echere ngwa agha gị ichere ngwa agha gị onye ọbụla nke na-abịa ịbasa ụmụ bịafọrọ ọgụ ụmụ igbo ọgụ n'ala igbo a jehova eshedai ala igbo ga-eri onye ọwụo ala biafra ga-eri onye ọwụo ala igbo ga-eri onye ọwụ ala biafra ga-eri onye ọwụ n'aha jizọs ise anyị anyị anyị anyị ka ha mara amara that jehova sị dị ka biafra na-anọrọ onwe ha dị ka ha na-anọrọ onwe ha as a country nobody should be against the coming of biafra enweghị onye ga-aga ịlụsị ha ọgụ no country ga-aga na fight ha not anymore biafra has been enslaved this thing ị hụrụ ahụhụ anyị tara wụ complete slavery for more than 40 years because of na nna anyị nna nna anyị egeghị ntị n'okwu nke chukwu may god protect us may god guide us may god lead us may god continue to shower his blessings upon us may god continue to lead us anywhere we are around the world in the mighty name of Je- this kind of god i never see oh this kind of god

Hey, Jehova nara ekele. Onyenwe anyị nọnyere unu. This language, I don't know the which one to speak. You speak English, the Igbo come. You speak Igbo, the English come. You want to drive it the other side and follow the autopilot. The English go the other side and go. mmeri bụ nke anyị o na mbido

Mmeri bụ nke anyị o na njedebe, mmeri bụ nke anyị o tee. Chi Odumegwu Ojukwu ele, Chi Chukwuemeka Odumegwu ele, Chi anyị ji eme ọnụ ele, Chi Chukwuemeka Odumegwu ele, ọ bụ chi anyị ji eme ọnụ ele, Jehova Biafra ele, ọ bụ chi anyị ji eme ọnụ ele, Jehova Israel ele, ọ bụ chi anyị ji anya isi ele. ọ bụ chi na-edu ije ele ọ bụ chi nwe mmeri o mmeri mmeri bụ nke anyị ele mmeri bụ nke anyị o na njedebe thank you my people thank you for listening thank you for clicking thank you for coming around this channel today thank you for this flow of joy from above because we are winning